Chaponda amene ndi mlembi wamkulu secretary general wa chifukwato cha Achewa m'Malawi muno. Ndiye mwandifunsa funso Ah, ineyo ngati ku secretariat ah, chilichonse chimene kalonga sosola namba 9 wachitenga kuchokera ku south africa chikafika ku secretariat ndekuti ife tsapano timenera kuti tichichite implement Ah, nde choyambirira tinayitanana magawo onse anthu ofunikira onse uh, ku nkhani ya uh, kampani ya CDHL imene ili uh, Chewa uh, Development Holdings Limited tinayitana komanso tinayitananso a CHESWO amene ali Chewa uh, Social Welfare Organization tinayitananso ndi ena onse nthambi zo, zofunika tinalinso pa mkumano lero kumvera zimene kalonga sosola namba 9 watitengera kuchokera south africa kuti tsapano tiyambe kuzigwiritsa ntchito kuti zinthu ziyende nde tagwirizana tapanga work plan imene tichite implement kuchokera pano kupita mtsogolomo ngati nkhani ya nyumba ya uh, Makewana imenenso ili yofunikira kwambiri zedi kuteroko ndi kuti sabata ino isadathe tikuyenera tipite tapanga kuti tipite ku msinja kuja kuti tikakumane naye Makewana akatifotokozere mwini wake chimene akufuna chifukwa imene ija ndi nkhani ya uh, za mtundu ndiye ngati munthu ali wamkulu Makewana amakhala wamkulu amene amakhazikitsa maufumu ali ndi mmene amafunira kuti nyumba yake itaonekera ife sitingangotenga mapulani athu nkupita kuti tikumangirani chinyumba cha upstairs kuno ayi koma iye uja akatifotokozere mmene afunira nyumba ija itakhalira akatifotokozera chonchija tikufunanso tikaonenso pamene pafuna umangidwa mpanda ndiye kutinso tikayezenso ma measurements akatifotokozere bwinobwino kuti tikufuna mpanda utakhala chonchi nde tikatha zimene zija tsapano nde tibwerere tsapano popeza kuti zonse zokozekera zipangizo zonse zofunira umangira nyumbayo komanso mpanda umenewu zilipo nde tipangeno zimenezo tiyambepono ntchito ija nde ife ntchito yathu ndiyochita folapo kuti nyumba ija yamangidwa mwaluso mmene eni ake amafunira komanso mwadongosole motiso chilichonse chimene chikuchitika pamenepo tidzikhala kuti tikuchitsata bwinobwino kuti nyumbayo ithe bwino Tikatengera za kumankhamba, kumankhamba choyambirira uh, chaka chino mu chaka chilichonseso tidzikhala ndi mkumano wathu waukulu nde mkumano umenewu umachitika kamodzi pa chaka nde pakadali panonso uh, tikhalanso ndi mamiting ena kuyambira sabata ya mawa ikubwerayi kuti tikambirane zonse zofunika kuti mkumano waukuluwo ukachitike magulu osiyanasiyana tione kuti ndi ati amene tingayitanitse komanso zakudya zimene achewa amadya zoti zikapezeke kumeneko ana athu akaphunzire ndi zinthu zina zosiyanasiyana zochititsa chidwi tikuyenera kuti zonsezo tizikonzekere bwinobwino kuti kumene kuja zikakhale bwino komanso malo ochitirawo mkumano waukuluwo ndi kuti tiyambira pano kuwakonza bwinobwino kuti akhale malo oyenerera kuti mwambo waukulu ngati umenewu ukachitike anda akalonga sosola namba 9 komanso tikatenganso pambali ya chesho imene tinayitananso ngati lero tinali nawo pa mkumano Uh, kumene kuja uh, monga mwamvera iwowo alipo amene atithandizire kwambiri kuno ku Malawi kwachitika zosiyanasiyana uh, anthu anzathu kuli mafloods uh, anzathu akusowa pokhala zimene zija ifenso ngati a chifukwato cha achewa timafuna titathandiza mwina munationa tinapita kale ku Nkhoma tinakathandiza koma pano titafotokozeranso kuti ku Nkhotakota zinachitikiranso ku Salima zinachitikiranso ku Mangochi zinachitikiranso iwo ajanso anachiona cha mtengo wapatali kuti atithandizire kuti kumene kuja tikafike chomwecho pano tili pa chikonzekero chachikulu chimenechi kuti msabata ikubwerayi tipite tikathandizenso anzathu a ku Mangochi komanso kenaka tipite ku Salima komanso tipite ku Nkhotakota chifukwa konseko kalonga mwini wake anafotokozera kuti tikusoweka chithandizo chifukwa anzathu ena achewa komanso ena amitundu ina nawonso anakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi